Moni ndine Jaki tikubwereranso ku China ndiye nkhani yake kuti ikhale yachangu ndi mphepo iyi tengani chakumwa tiyeni ticheze nde mtsikana uyu dzina lake ndi Tao Jing Tao anali ochokera dziko la China anali ndi m- mchimwene wake ndi mayi ake ndi bambo ake Tao anabadwa chaka cha 1971 ndi ndi akalekale be nkhaniyo eti 1971 atabadwa akukhala kwawo bwinobwino anapezeka kuti makolo ake anayamba kuvutana kwambiri chifukwa choti mayi ake anagwira bambo ake mchibwezi nde zinapezeka kuti mi- mipungwepungwe yawo siinathe mpakana anachita divorce nde iyeyo anapita kukakhala ndi mayi ake koma mayi ake zimavuta ntchito chani nde chifukwa cha chimenecho anali anthu aumphawi koma tawo anali mtsikana wokongola kwambiri anangobadwa natural beauty nde anapezeka kuti anamaliza sukulu anayesera kuti ankafunisitsa kupita ku university koma sanakhonze bwino ndiye sanapite ku university yomwe amafunisitsayo koma anangosamukira chakufupi ndi mtawuni kuti azigwira ntchito aziwathandiza amayi ake chifukwa amayi ake amavutika kwambiri nde amagwira ngati musaluni koma musaluni yomwe amagwirayo Amapezeka kuti anthu amampanga treat mwina mwake saloon yake inali ngati mochita massage anthu nde azibambo ena amafuna kumapanga zisadziwika bwino ndiye zimamunyasa anasiya ntchito anakapeza malo ena saloon nso kunena kuti amachita stand out ndithu chifukwa anali mtsikana wokongola aliyense amadziwa kuti ii kumagwira ntchito tao jing uko koma samapanga zina zake zosakhala bwinozi anapeza kuti kumapezeka kuti kumabwera anthu ena basi kumazamutokosola dala kumamputa azibambo nde amangotani amachita ignore kumayesetsa kugwira ntchito zakezo atsikana ena amene amagwira mmasaluni mo amapezeka kuti amapanganso zina zosadziwika bwino ndi azibambo koma iye samapanga nawo zimenezo tsiku lina kunapezeka kuti kunabwera nzibambo wina kumamuvutisa mpaka amafuna chifukwa choti amankana nzibamboyo koma nzibambo amapsa mtima kumafuna kuti ammenye nde panatulukira nzibambo wina anafika anammenya Ah, mzibambo amamuvutisa iye uja nya- wachinyamata atinso oneka bwino nyamatayo dzina lake Liu nde Liuyo anangopanga choncho nkumthamangisa munthu uja kumuuza kuti usabwereso A- ana kanametesa kanakonzesa tsitsi lake atachoka pamenepo basi kumapita sanamvutiseso Tao uja nde Tao zinamusangalatsa zinali zachilendo kuona mzibambo wa ulemu choncho eti kenako anamuona mzibambo uja anabweranso tsiku lina Anabweraso kuzakonzesa tsitsi lake chani kumpasa moni kucheza naye zabwino bwino nkumapita. Ulendo winaso kenako anayamba kumusangalasa nzibambo uja kuonaso ii nzibambo uja akuoneka ngati ali naye chidwi nkumuuza kuti aa tiye tikadye chakuti chakuti tsiku lakuti Tao uja nkuvomera chifukwa amaoneka kuti mamunayo ndi wa amaoneka wa ndalama komaso amaoneka wa decent wa ulemu kwambiri. Tao ujadi anapita anakakumana naye mamuna uja zabwinobwino tsiku linanso mpaka naye anapeza kuti anapanga chibwezi nde mamuna uja amakonda kumampasa ndalama nde zimamuthandiza kuti azithandiza mayi ake chifukwa chonena kuti zomwe amalipiridwa saluni zija zinali zachabechabe kuti alipirenso renti pomwepo nde sikuti amankondera ndalama zokhazo Liu uyo Amamkonda chifukwa chonena kuti anali mwamuna wooneka kuti ndi mwamuna wabwino, waulemu, ongomukonda basi. Ndiye tsiku lina akucheza, Liu uja anamuuza Tao kuti, Udziwa, ndalama zonse ndili nazozi, iwenso ukhoza kukhala nazo. Tao uja nkupanga chidwi kuti, Aa! Tandiuzeni, izi zimayenda bwanji? Ali, Aa, pali zina zake zoti upange, koma ndikudziwa kuti mwina ukhoza osagwirizana nazo. Akuti zotani? nde anamuuza kuti iyayi zinazake nzokhudzana chamba umapanga transport chamba ntchito yake ndiyophweka kwambiri umangoinyam- umangonyamula chamba chija malo amodzi ukasiya malo ena basi nde umapeza kuti umalandira ndalama zambirimbiri ineyo chuma chonsechi ndizo chayo ndi zimenezozo nde Tao uja anakhumudwa kwambiri samayembekeza kuti angamve zinthu ngati zimenezo zochoka kwa mwamuna wa decent ngati ameneyo nde anakana kunena kuti ine zimenezo ayi mpakana anathetsa chibwezi nkumusiya koma atamusiya anayambanso kumusowa kuti ayi chani kuyambanso kulingalira kubwerera ku saluni kuja kukagwira ntchito kumachitidwanso chipongwe chani nde anayamba kuona kuti "Ah, mwinatu ndikanangokambirana naye Liu uja mwina njira yake ndi yomweyi nanga mavuto osatha monse ndimalimbikilira ntchito amangondichita treat mwachabechabe amandilipira za chabechabe zochepanso ngati izo basi tsogolo silimaoneka ayi mangooneka kuti basi mavuto okhaokha mpakana iye anamutani anampanganso contact Liu kunena kuti ah tingakumane Liu uja ali ah ndimakudikilira iye uja kukakumana naye chibwezinso kuyambiranso nde Liu anamuuza kuti "Ah, komatu zija ndinakuuza zija eti sizovuta ndizophweka ungondinyamulira katundu umpitise pakuti ukakumana ndi munthu pamenepopo azilandira adzipita iye uja basi anamfotokozera njira yake uzavala chonchi uzayenda chonchi za simple ukapereka katundu iwe uzibwera basi ukatero ndikupasa ndalama mwakuti inenso ndilandirapo dipo langa Iye uja kumvetsetsa kuti okay, kuona ndalama zomwe akutchuliridwazo zonena kuti sanaziyambepo olo wazilota kunena kuti angagwire ndalama ngati zimenezozo nde anagwirizana bwinobwino anavomera kuti apa nkufanira kuti amamuvutitsa kwambiri so Liu uja kumuuza "Ah, panga chonchi panga chonchi panga chonchi anthu angambe kukhumudwa wina upanga ndi iweyo chifukwa choti maonekedwe ako palibe amene angakuganizire china chilichonse nde anagwirizanadi tsiku mu 1991. Nthawi imeneyoyo Tao ali ndi zaka 20. Nde Tao Jing ananyamuladi package yomwe anamupatsa ija kuti akupita kumene amutani amutuma kuti akapereke. Kuti akakumana ndi munthu. Ananyamuka anayenda ulendo wake anakafika kumalo amene amapitawo. Atafika amayang'anayang'ana anadabwa munthu akumutani akumu akubwera pakubwera munthu mzibambo akumufunsa kuti ah, uku- ukufunafuna munthu panopo? Iye uja nkudzati ee. Ndi anamufunsa kuti dzina lako ndani? Iye uja nkunena kuti ah ndine Tao Jing. Ati okay, wanyamula pakeji? Akuti ee ndanyamula pakeji. Akuti ili kuti pakejiyo? Iye uja nkutani? Kuonesa kuti pakeji ndi iyi. Ati ah okay bwera kuno. Iye uja kunyamuka kuti akuti ndipite uku. Kumamulondola munthu uja ukapeza kuli apolisi okhaokha amamudikirira. iye uja ah, ah, ndi chani ali ah, ah, ndi sting operation tikudzakugwirani anamugwira kukamutsekera chomwe samadziwa Tao chinali chonena kuti Liu uja olo dzinalo linali la feki anali drug dealer amasakasaka atsikana okongola akaapeza basi akhala ngati wayamba nawo chibwenzi atsikana aja agwe naye mchikondi Akagwa m'chikondi aziatuma bwinono kuti kapangeni zakuti, kapangeni zakuti. Amakhala ngati ma mule, chizungu chake amati ma mule, omamugwirira ntchito, ma transporters, iye nkumatani, nkumalemera. Nde anamuona Tao uja mu saloon nkuona kuti oho, uyo ndi candidate wabwino. Anapeza kuti Tao wamangidwa, amamufunsa kunena kuti Liu ali kuti, ndi amene ifeyo tikufunafuna chifukwa iyeyo ndi amene ali pa center, amatani, amatuma atsikana. Iye uja kukana, kuulula, osanena. anamufunsa anamuuza kuti tikupasa chance umuulule kuti ali kuti iye uja osanena ayi china chilichonse Ana- anamuuza zonena kuti chamba chimene takupeza nacho ndi 220 grams lamulo ndilonena kuti ukanyamula more than 50 grams ukuyenera kuphedwa ndiye tikupasa chance ukatithandiza kuti timugwire Liuyo iye nde ndi chikondi chake chili pa Liu osatheka osanena anamuyesetsa sananene kenako anamuuza kuti okay chabwino anakamuika mchigulugulu cha anthu a mundende koma anamumangirira matcheni mu miyendo ndi iye amadabwa kuti aa anapita anamuika mchigulu cha maprisoners ena azimayi ambirimbiri basi iye uja anakhala pansi ndi amadabwa kuti anthu ena onse aja amamuchewukira amamuyang'ana iyeyo ndi mpaka ananafunsa azimayi ena kuti mundiyang'ana ineyo bwanji ndi anawina anamuuza kuti chifukwa chonena kuti akumangirira matcheni m'miyendo Ndiye anafunsa kuti zikutanthauza chani chifukwa enawo anali osamangirira matcheni m'miyendo. Ndiye anamuuza kuti zikutanthauza kuti iweyo ndi yako sentence yako ndi death, ndiye kuti afuna akunyonge. Amene am'mangirira miyendo amakhala kunena kuti ndi wokanyongedwa, nkona anthu akukuyang'ana choncho. Iye uja n'kuchita mantha kuti ndi chani, ndiye mpolisi wina anabweranso. Kumuuza zonena kuti. Ndikupatsanso chance ina, akhoza kukusinthira sentence, utiuze kumene kuli Liwu, iye osanena. Anamuuza kuti okay basi, ndiye sentence yake inali expedited, sinalinso zoti kudikirira nthawi, anamuuza kuti utiuze chimene ukufuna chomaliza, ndiye ananena kuti yeah, chimene ndikufuna chomaliza n'choti ndiaonne amayi anga, ndiatsanzike amayi anga. Komanso anamuuza kuti usankhe chakudya chako chomaliza, ufuna udye chani? Ndiye anasankha kunena kuti ndikufuna amayi anga andiphikire chakudya. Amayi akedi anamphikira chakudya n'kumubweretsera. Anachita kumujambula akudya chakudya chake chomaliza. Ndiye mu chaka cha 1991, Tao Jing ali ndi zaka 20 anamupha. Kumupha kwake anamuwombera, firing squad, chifukwa chonyamula 220 grams ya chamba chifukwa chonyamula chamba cha chibwenzi chonena kuti samachidziwanso olo kuti chimachokera kuti munthu dzina loti anamuuza apolisi anamuuza olo dzina lomwe anakupatsalo ndi labodza zoti ndi Liwu ife tikumudziwa munthuyu koma sitikudziwa kuti ali pati kuti tingampeze patipo ndipo chaka chimene chocho Sanali Tao Jing yekha amene anaphedwa chifukwa cha mwamuna ameneyoyo. Anali atagwira atsikana ambirimbiri. Atsikana onsewo anatani? Anata, anachitidwa execute. Ndiye pali zinthu zina, mavuto ngambiri, anthu ambiri ali m'mavuto. Koma ma choices athu amayenera kusamala kuti iyeyo amafuna kuthandiza amayi ake, anapezeka kuti waphedwa, sangaathandizenso ndiye mayake omwe aathandiza bwa? sibasi bola akanakhala moyo nkumaatumizira tochepa tomweto nde vuto lisamatipangise kunena kuti tigwere mu mphomphoi. zikomo kwambiri.